Uimhir a dó arís. Múinteoir Joan anseo arís agus féach seo obair bhaile Dé Máirt agus seo obair bhaile ar an gCéadaoin freisin mar Dé Máirt 1 go dtí 5 agus obair bhaile Dé Céadaoin 6 go dtí 10 mar rinne sibh a lán oibre inniu so féach ar sin. So, sa, bosca, mála, eitleog, traein, cupán, leaba, bosca arís, bord. Agus an cuimhin leat inné dúirt mé agus inniu sa? Agus séimhiú. So, bosca, litríonn tú bosca gan an séimhiú, ach nuair a chuireann tú S. roimh bosca Tá H ann agus focal eile le haghaidh H sa Ghaeilge ná séimhiú. So seo sampla eile, litríonn tú mála cosúil le sin, M, A, síneadh fada, LA, ach nuair a chuireann tú S, tá brón orm, nuair a chuireann tú sa roimh mála, bíonn séimhiú ann. Seo focal eile le haghaidh H sa Ghaeilge. Agus seo sampla eile, cupán, bíonn sé litrithe, gan an séimhiú, cupán, ach nuair a chuireann tú sa roimh an focal cupán bíonn séimhiú ann. Agus seo sampla eile, bosca, litrithe cosúil le seo, bosca, ach cuir sa roimhe agus look, sa Cuireann sé séimhiú ansin H ansin. Ó, tá brón orm páistí. Tá sé, tá brón orm. Anois, so, tá sampla, tá rud éigin eile a dúirt mé inné freisin, ar an, ar is on, an the, is the, THE, the book, the leabhar, an leabhar, an, so, ar an urlár, on the urlár, ar an leaba, on the bed, ar an, ná cuireann ar an urú, right? a urú anseo agus beidh mé ag tabhairt liosta duit tar éis tamaill de urú, urú sa Ghaeilge, ach ar an, eh, de ghnáth is féidir, más féidir leis an focal an urú a thógáil ach tá urú anseo ar an mbord agus deireann tú ar an tseilf, it's seilf ach nuair a chuireann tú ar an roimhe it's tseilf bord de ghnáth litríonn tú bord mar sin ach nuair a chuireann tú ar an roimhe m ansin an dtuigeann sibh now an ceacht inniu leaids is cá bhfuil an cá bhfuil an so cá sa Gaeilge seo ceist féach cá where. So, tá an, mm, sa mhála, b'fhéidir, nó rud éigin mar sin, nó sa bhosca, nó ar an tseilf. So, feicimid ar, an cuimhin libh, bhí feic, feicim ar sa scéal inné, feicim ar an traein, feicim ar, or féach ar. So, feicimid ar na samplaí seo. Uimhir a haon, cá bhfuil an eitleog? Eit, eitleog, 'sé sin kite. So, cá bhfuil? So, an freagra anseo is tá, or the negative would be níl, ach tá an eitleog, so cá bhfuil sé? eitleog, oh, féach! ansin, tá an eitleog ar an tseilf. Now, déanann tú na, na habairtí seo i do chóipleabhar. So, uimhir a dó, cá bhfuil an capall? Now, ná déan dearmad is ceist é mar bíonn comhartha ceiste anseo, agus cá is where? páistí. So cá bhfuil an capall, cá bhfuil sé? Féach! So an cuimhin libh sa? Bosca is de ghnáth cosúil le sin, ach nuair a chuireann tú sa roimhe, ansin bíonn séimhiú, sa plus séimhiú. So, cá bhfuil an capall? Tá an capall sa bhosca. Uimhir a trí, cá bhfuil an bábóg? So seo í, look féach, tá sí ina codladh, right, so tá an bábóg ar an leaba, ar an leaba. Uimhir a ceathair, cá bhfuil an traein? So is ceist é cá where? Cá where, agus féach, litir mhór i dtús abairte agus más ceist é, comhartha ceiste. Nó muna, muna ceist é, ní ceist é sin. Lánstad. So cá bhfuil an traein? Tá an traein, cá bhfuil sé? Choo choo? Ar an urlár. Uimhir a cúig, cá bhfuil an Lego? So ceart go leor, cá bhfuil an Lego? Ya, cá bhfuil sé? Seo é an ceist. Ní, an bhfuil sé sa cupán ansin? Ceapaim go bhfuil. Eh, sa cupán, ceapaim gurb é sin an Lego. So, tá an Lego sa chupán. Agus is cuimhin leat, sa cuireann sé séimhiú anseo, H, focal eile le haghaidh. So, rachaimid, déanfaimid iad go léir páistí, mar, amárach is 6 go dtí 10 le haghaidh obair bhaile, right? Ach ná bí buartha, beimid ag dul tríd sa scoil ar aon nós. Ach uimhir a sé, cá bhfuil an leabhar? So, cá, where? Tá an leabhar? So, féach, sa mhála. Lánstad. So litir mór agus lánstad. Agus litriúchán deas lads, good spelling mar tá na focail go léir ansin, an dtuigeann sibh? So uimhir a seacht, cá bhfuil an bia? So bia there. Cá bhfuil an bia? Right? So cá where? a litir mór i dtús an abairte agus comhartha ceiste anseo. So, is ceist, is ceist í, is ceist. So, an freagra is tá, tá. Cá bhfuil? Tá. If it was cá raibh, it'd be bhí, bh, I fada, an dtuigeann tú? Cá bhfuil? Present tense, aimsir láithreach. So, tá an bia, cá bhfuil sé? Ó, féach. Ar an mbord. So, d'you remember? Ar an. Agus urú anseo. Bord, is cosúil leis sin, ach nuair a chuireann tú ar an, bíonn an athrú sin ansin. So tá an bia ar an mbord. Uimhir a hocht, cá bhfuil an druma? So cá bhfuil sé? Ó, féach! So sa agus séimhiú. Tá an druma sa bhosca. Agus uimhir a naoi, ní ceist í sin ar chor ar bith. Níl aon cá nó cad, cad is ainm duit nó conas atá tú.

Tá, agus seo an litriú le haghaidh traein, an bhfeiceann tú é sin? traein. Agus cad tá ar an tseilf? Tá an eitleog ar an tseilf. eitleog. An-mhaith. Maith sibh, rang a dó, mar is de ghnáth, tá sibh go hiontach ag obair. Fair play daoibh. Slán anois. Slán.